Bamex 2025 n'o ye lakana ko ni kɛlɛkɛminɛ ko sugubulon baaraw ye o dayɛlɛla kunu ho tarata an ka marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ general de division Abdoulaye Mayiga fɛ dolatɛmɛ fanga jamanakuntigi general d'armée Assimi Goïta ye irisi cidenjɛkulu dɔw bisimila kuluba ka bɛn ni kunu ho tarata novembre kalo tile tan ni kelen san ba fila ni mugan ni duuru nin de ye aw ka kunnafoni dakunbaw ye minnu bɛ na walawala aw ye aw danse aw ka don kibaru kunnafoni kɛnɛw kan maliba tv 1 jabaranin kan I n'a fɔ an y'a lase aw ma cogo min na dakun na furancɛ fanga jamanakuntigi general d'armée Assimi Goïta ye irisi jamana ka cidenjɛkulu dɔw bisimila kuluba kunu ho tarata novembre kalo tile tan ni kelen san ba fila ni mugan duuru minnu tun ɲɛminɛnen don a lafasa minisiri ɲɛmaa dankan fɛ min kɛra mali golomasiri tabaga ɲɛmaa caman ɲɛ kɔrɔ i n'a fɔ lafasa ni kɛlɛkɛcɛkɔrɔ minisiri Sadio Camara nin taama in b'a jira ko bamakɔ ni Moscou cɛsiraw sabatili bɛ ka sabati Waati min na mali bɛ k'a ka wulikajɔ fanga bonya jatigɛwalekɛlaw kɛlɛli la ani k'a ka yɛrɛtigiya jira lakanako siratigɛ la n'u ka kuma falenfalen bolila sɔrɔdasi jɛkabaara sabatili kan lafasali koɲɛw jɛkabaara walasa ka sabatili bɛ segin marabolo kɔnɔna na ni irisi jamana y'a ka dɛmɛ jira ko kura mali ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la mali golomasiri tabagaw lakɔgɔyali ani u kɔkɔrɔmadonni ni kɛlɛkɛminɛw ye o kɔfɛ jamanakuntigi asimi goyita ye mali jamanadenw bɛɛ ka waleɲumandɔn jira nin jɛkafɔ in na min nafa ka bon kosɛbɛ jamana mara lakanani na o kɔfɛ lakanako ni kɛlɛkɛminɛ ko Bamex sugubulon baaraw dayɛlɛla kunu ho tarata novembre kalo tile tan ni kelen san ba fila ni mugan duuru marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ general de division Abdoulaye Mayiga fɛ ni kɛnyɛrɛye jɛkulu tan duuru ka bɔ turiki jamana kan minnu ka baara bɛnnen don maramafɛnw dilanni ni u feereli ma olu bɛ nin kɛnɛ in kan n'a ka ca ni jamana bi duuru ɲɔgɔnna bɔɲɔnko ye o lakana minisiri ko olu fana bɛ yen tile naani kɔnɔ kɛlɛkɛminɛ sifa caman bɛna jira jama la marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ ka fɔ la ko nin sugubulon in bɛna kɛ sababuba ye ka dɔ fara mali ni turiki jamana cɛ jɛɲɔgɔnyaw kan o baaraw sabatili ka taa fɛ an ka marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ general de division Abdoulaye Mayiga lamɛn o ko kan
Dabɔ kun yɛrɛ ka hali bi bɛn ni kelenya min bɛ eh, mali ni eh, turiki jamana ni ɲɔgɔn cɛ maa ka se ka o bɛn sinsin an bɛ kɛnɛ min kan eh, turiki dɔnniya m'u la marifako fan fɛ ani fɛn fɛn lakanabaliya kɛlɛli o o tɛkinikiw vraiment o de exposelen bɛ yan bon turiki entreprise ni kɔnpaniw a ka kan eh, maliyɛnw fana ka na k'a layɛ eh, mali jamana la mali kelen tɛ AES jamana tɔw b'a la eh, jamana wɛrɛw b'a la a kɛra afiriki a kɛra diɲɛ jamana wɛrɛw ye mɔgɔ ka na a layɛ vraiment mun bɛ turikiw bolo an bɛ se ka an mago ɲa a la cogo min na c'est que bɛn ni kelenya kɔnɔna la maa ka kan fana kɛnɛ fana k'an ka jateminɛ k'a fɔ dɔnko min ni bɛ AES fana la parce que AES fana ka stand bɛ yen Ee, marifa dilan fan fɛ ani lakanabaliya kɛlɛli fan fɛ ka se k'o yira o yira jɛman na donc vraiment o de tun ye bamɛkisi eh, kun ye donc vraiment ni nisɔndiya ko don kosɛbɛ baarako siraw la kɛnyɛrɛye baarako sabatili salon kɛnɛ bɛna sigi novembre kalo tile tan ni seegin fo ka taa se novembre kalo tile mugan ni kelen ma san ba fila ni mugan ni duuru bamako salon in tako fɔlɔ bɛna kɛ hakilina min kɔnɔ O de ye kɛnyɛrɛye baarakɛcogo ɲuman minnu bɛ jɛkafɔ ni sɔrɔ yiriwa a ye si tɔnondo ye jamana nin kɔnɔ an ka baaradege ni baaraɲɛdɔn minisiri umu sali sɛki lamɛn o ko kan
jamanakuntigi yɛrɛ ani premier ministre vraiment u ye jɔyɔrɔba de di entrepreneuriat ni formation professionnelle ani emploi parce que u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ jɔyɔrɔba de b'u ka ka baara to a bɛ se ka ɲɛ cogo min an ka département de kan k'o sigi sen kan donc n tun b'a fɛ vraiment aw ka fara an kan ka se ka nin ko in kɛ ko belebeleba fɔlɔ ye walisa a ka se ka si sɔrɔ a ka kɛ malidenw ta don n bɛ deli k'a fɔ mɔgɔw ye yan nɔ an kɔni y'a ŋaniya ta an t'a fɛ a ka dan nin ma mais n'a ɲɛna mɔgɔw y'a nafa dɔn k'a nafa sɔrɔ malidenw yɛrɛ b'a kɛ u ta ye a jɔyɔrɔba de bɛ jamana basigili la a n'an yɛrɛ ka baara ka se ka ko dɔn min b'a kɔnɔ aw jɔyɔrɔ b'a ko la donc eh, point fana kelen bɛ yen nɔ dunanw de bɛ na an fɛ donc an b'a fɛ vraiment mali dɔnnen bɛ ni min ye an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan Dunanw ka na u ka ko ye u bɛ se ka taa ni min ye ni hɔn in hami kɔkan kibaruya kunnafoniw na an b'a daminɛ ni nizɛri jamana ɲɛmaa général abudurahamani cani bɛ taama la u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ni a y'a daminɛ agadɛsi o marabolo kɔnɔna na min tun jalakilen don k'a jira ko kabini a nana furancɛ fanga kun na k'a dagalen bɛ faaba kɔnɔna de la marabolo seegin cɛla a bɛna na wɔɔrɔ ɲɔgɔn kɛ dɔgɔkun damadɔ kɔnɔna na an b'a kuncɛ gabɔn parquet ye san mugan kasoladon ni sefa wari miliyɔn kɛmɛ sarali bin silviya bɔngo valantɛn n'a denkɛ nurudini kan u jalakilen don ka sabu kɛ foroba nafolo dunko juguya ye n'a n'a den bɛ lɔnduru nin waati na n'u y'a latigɛ k'u ban ka na kiritigɛyɔrɔ la u b'a jira ko min ye politiki de ye